Hey, eh, lero li ndi tsiku la mtengo wapatali kwambiri. Scorchers have started with power ku Women's Africa Cup of Nations ku Morocco agonjetsa Nigeria ah, mpikisano umene ukuonekanso kuti ukhala wapamwamba kwambiri komanso tikambapo zokhudza FDH Premiership ena akugwa pamene ena akutola mapoint kulinso Airtel Top 8 sabata imeneyi kodi zitha bwanji

pamene ndafotokozera kuti ayi programu yathu ya lero ikhala ikukambaponso zina zokhudza scorchers kupambana koyamba ku mpikisano wa Women's Africa Cup of Nations kamba kotinso ndi koyamba kupita ku mpikisano umenewu kugonjetsa any- atsikana a Nigeria 3-2 ndimulandire wire chambwinja mpulogalamu ya lero ya tilinso limodzi i think as you know, ti- ti- tikudziwa kuti scorchers ya- azi tikudziwa yomweyo oh yomweyo ya tingoona congrats uh, atsikana athu sitimayembekezera i think aliyense samayembekezera kuti Scorchers ingachite bwino against nigeria nde i think lerolo tiyedzeka kwambiri nkhani ya Scorchers mmene yapangira kuti kutsogoloko apanga bwanji komanso eric chiputula ya tsiku la mtengo wapatali Ehe. ngasita ngodzuka ndi nkhani zimene za scorchers taonera mmene osewera achitira komanso uh, result yatikomera ndi ndikukhulupirira kuti ikhale program yopambana mumadziwa kuti timu yathu ikachita bwino aliyense amakhalano ndi maganizo ake kuti kodi ti- game imayenda motani awo amachita motani so ifenso tikhale tikupereka maganizo athu tiwapemphe anthu amene akutionera kuti uh, tikhale limodzi pena timafanana pena tisiyana aliyense amaona mma- mmene waonera waonera masewera chabwino amenewa ndi amene tinawo mpulogalamu ya challenge ya game plan amene tiunikirane nkhani zosiyanasiyana mene ndafotokozera kuti nkhani yoyamba ndiyokhudza scorchers taona ndithu timu imeneyi ikupambana 3-2 ndi nigeria uh, lineup imene inagwiritsidwa ntchito imene munali Mercy Sikelo, Chimwemwe Madise komanso tukamba za Rose Kabzere komanso Temwa ndi Tabitha Chawinga, uh, Me- Madina Nguluwe, Leticia Chinyamula komanso uh, Faith Chinzimu ndi Irene Khumalo kuphatizaponso Rose Alufandika ndi Benadetta Mkandawire. Imeneyi ndi first 11 ya Scorchers yomwe inayamba komanso tukamba kuti zakomera atsikana amenewa kupeza chipambano m'masewero awo oyamba mu mpikisano umenewu wa Women's Africa Cup of Nations ku Morocco. Tiyambe ndi Wire, ndi chani chimene unaona kuti chinathandizira kuti timu imeneyi ipambane masewero amenewa ndi Nigeria? Okay, uh, chimene chatithandizanso kwambiri ndi fearless uh, aggressive and uh, tactical approach imene atsikana athu anapita nayo chifukwa uh, nthawi zambiri mukamapita mukamakhala kuti mukumenyera mayina n'kumapita ndi mantha. Nthawi zambiri mantha aja amakupweteketsa. Koma chimene chasangalatsa kwambiri ndi kuti tikaiona timu yathu mmene inayambira from the first whistle, inaoneka kuti ndi timu yabwera ndi cholinga. Tinaona even kumbuyo, pakati mpaka kutsogolo they were very aggressive. In fact'nso goalkeeper wathu amene takhala tikunena kuti ayi goalkeeper wathu sali bwino, goalkeeper wathu sali bwino. Nthawi zambiri ndimanena mapulogalamu ambiri a a Chibwati kuti um, nthawi zambiri kuti timu ichite bwino goalkeeper aoneke kuti ndi dolo nthawi zinanso imakhalanso kuti uh, defense ili bwino defense ikakhala kuti ili very pathetic ndiye kutinso goalkeeping imakhalanso kuti imaonekera ng'amba ndiye pakatipa tinaona ndithu kuti mapulogalamu ambiri takhala tikunena kuti let's hope a Fazili uh, apanga deal ndi defense ndi pagolo ndiye taonabe kusintha uh, defensively imaoneka kuti inali bwino although mwina ndi mwina zimaonekabe kuti ndipofunikabe kupanga polish up koma in terms of performance tinaona ndithu defense yathu ya scorchers uh, inali yoti inapanga contain ndithu atsikana a nigeria utha kuona kuti ball possession inali 60 chani 67 eh, kusonyeza kuti ifeyo tathamanga kwambiri ndiye kuipanga contain pa ball session- ball possession pa 67 ndiye kuti atsikana anagwira ntchito kwambiri chifukwa it's not a joke kuona ball possession ndi iwowo tikusiyana kwambiri kupeza kuti tapanga kuti nkuwinanso 3-2 convincingly ndi zovuta kwambiri ndiye tiapange congrats komanso ch- chinanso chimene nditha ku chimene ndaonanso kusintha uh, frontline yathu anamenyesa three strikers uh, anamenyesa kuti uyu ndani uyu Tabitha Temwa

Tight marking ija inazapangitsanso atsikana athu aja a, a, akuti a, anzawo a Nigeria akangofika pa half pa, pa center circle paja zimakhala zovuta kuti apange break, break through uh, uh, uh, defense ya, ya, yathu ya atsikana athu nde zikuoneka kuti atsikana athu anabwera ndi cholinga eh, inali game yabwino kwambiri tayamikire koma let's not be complacency chifukwa chakuti zinatichitikirapo tinapitakonso anyamata ku afcon Timawinaso tinawina ndi best team in Africa Algeria 3 0 tinawina you remember Russell anavuta kumeneko koma next game tinapeza kuti chifukwa cha complacency tinapeza kuti ma game onse anadya galu nde apapa a Fazili let's hope kuti atsikana athu awauza zochita kuti next game inde tikudziwa kuti Egypt ndi imene ikuoneka yofooka koma Mpira umatengera tsiku limenelo kuti mwadzuka bwanji chifukwa dzulo Malawi inadzuka bwino koma sitikudziwa kuti Saturday izadzuka bwanji. Nawonso a Egypt sanadzuke bwino against Zambia amenyedwa 6-0 sitikudziwa kuti ndi game ya Malawi izakhala bwanji koma kungowina ndi Egypt ndiye kuti ifeyo tili ndi chance yoti mwina titha kupanga qualify to another stage. Paja amene afike semifinals if not quarterfinals ndi amene apange qualify ku World Cup ndiye mwina ife ngati a Malawi tizakhala team yoyamba kupita ku World Cup uh for the first time chiyakhala chinthu chosangalatsa kwambiri koma tiyamikire atsikana athu kuti uh, anali ndi confidence kwambiri mm -hmm. composure inali bwino kwambiri ndithu m'bale wanga Eric uh, wayambapo bwino ukambapo mwina posabwerezanso zina zimene wakamba iwo kumbali yako unaona magawo ake ati amene anathandiza kwambiri tukamba zokhudza goalkeeping imene takhala tikuidandaula nthawi yaitali komanso combination ya Tabitha ndi mchemwali wake Temwa yeah i think uh, um, Ndikhoza kunena kuti ena, ena anali masewero a zigawo zochitika ziwiri zosiyana mu zigawo ziwiri za masewero awawa that's why mwina tinaona kuti chigawo choyamba anatha opanda chigoli komano second half ndi imene kunabwera zigoli zochuluka kwambiri nditha kunena kuti first half was about controlling the space um, chifukwa chonena kuti uh, tinapanga tinali ti- timapanga defenders a team right eh, kwambiri tinaonetsetsa kuti midfield yathu ikhale compact ndi cholinga choti uh, nigeria ndi timu yonena kuti imamenya kwambiri uh, from midfield uh, midfield yawo ndi yabwino so tinali compact pa midfield sitimapatsa mpata mutati muone nthawi zambiri akamalandira mpira mapuleya a nigeria amakhala kuti wamalawi ali pomwepo so first half yonse ija zimachitika zimenezozo kuti um, marking yathu inali yabwino position discipline inali yabwino osewera amadziwa malo amene um, mphunzitsi um, waasiya wawauza kuti mukakhale malo akuti uh, mutati muone nthawi zambiri imene tinapita kutsogolo mu first half inali nthawi imene tabitha ndi temwa amapita okhaokha anthu awiri kutsogolo analibe anthu ena around them amene amabwera ngati chapafupi kuti mwina mwake akapha mpira akhoza kuona kuti atha kupanga lay kwa munthu wina mwina kumubwezera kuti akhoza kuchinya nde nthawi zambiri zimakhala choncho kuti amakhala isolated uh, tikamapita kutsogolo ngati timu ya eh, timu ya malawi komanso china timafuna kumawakakamiza kuwapatsira pagulu because mutati muone mmene imamakira timu ya uh, Nigeria first half ija ima imabwera anthu awiri pa munthu ngati Temwa akakhala kuti akupeza mpira tabitha akupeza mpira pamakhala kuti pafika kale anthu awiri that's why amaoneka kuti palibepo impact yeniyeni imene anapanga first half kungopatula machances ena ake owerengeka amene anaoneka kuti apita through ma counter attack Pamene tikukamba kuti first half inali about controlling possession, makamaka ma space ku timu ya Malawi kuti Nigeria isapeze ma space oti ithe kulowa mu gawo la Malawi ndi kupanga create ma chances ochuluka oti itha kupeza zigoli. Second half tinabwerano ndi kupanga exploit ma, ma, ma, ma, ma space amene ajawo. Tsopano ifeyono ndi ameneno ti- timagwiritsa ntchitono ma space to beat timu ya, ya, ya, ya Nigeria. chifukwa chonena kuti uh, second half i think uh, ndungokhulupirira kuti mwina mphunzitsi anawauza kuti nthawi zambiri tisapange force zinthu kuti mpira oti umenye atimenyere ndi temwa ndi tabitha chifukwa koyamba kuja timaona kuti maforward athu aja amakhala kuti ali limodzi kapena ali mulaini imodzi zimakhala zophweka timu ya nigeria kuti ithe kumalanda mipira because nigeria defense yake Nthawi zambiri kuyambira first half ija uh, kupita second half ima, imakhala ndi high line imakhala ndi mapuleya kuchokera kumanja mpaka kumanzere in one line so zimapangitsa kuti anthu awiriwa chifukwa choti amakhala awiriwiri pafupi ndi ma defenders asapange chilichonse chooneka bwinobwino kuti atha kutipezetsa mwina zigoli komano second half inatisangalatsa chifukwa chonena kuti uh, tinagwiritsa ntchito ma space tsopano kunena kuti munthu mmodzi amadropa kuti mwina akudzatenga mpira kuchingamira mpira atenge mpira the other one amabwerano ndi uh, ku- ku- kubwera kupanga occupy space imene nzake uja akusiya so zimapangitsano kuti mmene amamakira first half kuti anthu awiri amapita pa munthu mmodzi second half zinasintha Chifukwa choti anthuwa samawaonano kuti ali pa line imodzi, amakhala ngati akusinthana ma positions nthawi imene akulandira mipira. Komanso china ndikhoza kunena kuti second half zinadzasintha chifukwa chonena kuti tinayambano kusewera mpira wachangu, tikhala kumbuyo. tiwatchinga mwina from midfield tikangolanda mpira uja anthu awiri atatu tili kutsogolo tingoyika pa space iwo aja athamange pa space paja akaupeze mpira zinatithandiza kwambiri chifukwa naka- ndakamba kale kuti nigeria imakonda kuyika high line imene imachoka imakhala defense ija yonse in one line so akangoyika behind them amakhala kuti munthu munthu mmodzi either tabitha kapena temwa wathamanga waidutsa line yawo ija tapeza ma chances ochuluka mwina osatinso zigoli zokhazi mu second half mpira wake umenewowo so tikhoza kunena choncho kuti mu second half chimene chinadzasintha kwambiri kuti tipeze zigoli ndi mpira uno umene timasewera wachangu chifukwa chonena kuti sitimanena kuti akutimenyera mpirano ndi tabitha komano ina- inali a- ta- tactical approach sikuti yatiwinitsa apapa ndi individual brilliance koma no, osewera athu anayamba nogwiritsa ntchito tactical approach imene mphunzitsi anawauza tiyeni, tisawukakamize directly kwa anthu awiri tiyeni tiwuyikeni poyenera mpira munthu tikachotsa kumbuyo tikuyika mbali mbali muja tikuyika behind defense yawo ya nigeria mhm. awo adzingothamanga so that, that, that was tactical approach imene malawi inabwera nayo mu second half zinatithandiza kwambiri kuti no tiyiphe timu ya, Ni- ya nigeria komano chakumapeto zinaonekanso ngati kuti uh, tinayamba kutayirira kutayirira kwake kunali konena kuti muse- mufe- mu- nthawi yonse ija imene tinali pa 00 kudzabwera kuti timatsogola i think 20 inali yonena kuti tactical approach imene mphunzitsi anauza osewera imagwira ntchito khani compact midfield komano zinadzasintha chakumapeto tinayamba nokutchesa anyhow kuti watenga mpira wa nigeria wina aliyense tikumutchesa chifukwa mm -hmm. level imene inafika muja timachinyitsa zigoli ziwiri zija sikuti uh, mumafunika kuti mudzingotchesa no anyhow mmene wina aliyense akutenga mpira olo kumalo konena kuti sangakupangeni sangakuchinyeni mm -hmm. mumasiya kuti atha kumamenya kumalo konena kuti ndi away from your goal ku- kutali kwambiri koti sangathe kukuchinyani chigoli Eh. so ife tinayamba nokumatchesa pena paliponse zinapangitsa kuti energy level yathu ikhale ngati yatsika nanga si ambiri anakhala ngati no athamanga chifukwa choti Chabwino. aku- akutchesa mipira nigeria inayamba kuona ma space tsopano onena kuti itha kumayika mipira ija ndi kumapanga penetrate ku, ku, ku ma defensive lines athu so chimene jaji i think tichionetsetse kuti For the next game.
Y- yes because ine ndi- ndikuganiza kuti pa level imene inafika pa 2-0 chimene tikanachita ndi chonena kuti chifukwa pressing ndi chasing ndi zinthu ziwiri zosiyana chimene Ndi- timapanga mwina tingomva kaya kuchokera kwa yes chimene timapanga timapanga timatchesa kumene kuli mpira mwina tikanakhala kuti mu- magemu amene akubwerawa titakhala kuti tikupanga press malo oyenerera one nigeria timayimenya kale 2-0 masewero aja ali chakumapeto tikhoza kumatchesa mpira uja ngati wapita mbali tikatchesa kuti mpira usachoke mbali muja ubwere ngati ku goal nanga si pakati paja tili kale ndi compact tili kale ndi gulu la anthu limene likumaka pakati paja so akawuika mbali tipita ti- ti- tikapanga press kumene kuja kuti abwerere nawo mpira uja awi- awubweze kumbuyo kapena nthawi imene awo aja apanga a poor pass yonena kuti titha kulanda komano ma space amene tinayamba kutsekula ife chifukwa choti timangopita paliponse Chabwino. akanatha kutipweteka kumapeto kwa game okay tingomva kuchokera kwa Lovemore Fazili mphunzitsi wa timu imeneyi ya scorchers kuti anati bwanji atapambana 3-2 ndi timu imeneyi ya nigeria nayi masewero abwino kwambiri kutengera kuti timamenya ndi timu yaikulu nigeria Ah, approach yathu tina tinauza ma players tagwirizana kunena kuti ngakhale nigeria ndiyaikulu tisaope competition chiliyonse chimatheka tinalimbisa mtima matraining athu onse amene takhala tikupanga timalimbisa mtima nosaopa kukhala nozidalira ndipo ndizotheka Ah, chifukwa chake mwina ndinganene kuti ah, maplayers amenya bwino mpira kwambiri onena kuti kwinaku sitinangogwera tawina chifukwa chakuti mapulayaz anaikapo mtima Eh, kwambiri contribution yawo yatithandizira kwambiri kuti tifike poigonjeza nigeria Ah, ndakhala ndikunena kunena kuti nthawi zina timu yathu imatha kukhala i- ili incomplete simakhala yonse koma timadziwa kuti tsiku lina lake timu izakumana kukhala timu imodzi mapulaya zonse azabwera taona tokha mmene achitira muchi komanso mapulaya enawo amene analipo ena nawonso athandizika kwambiri chifukwa iwonso mwaokha mwina sizikanathekanso kuti ah, an- as- asewere bwino so ndi combination yabwino kulumikizana kwabwino kumene mapulayaziwa akudziwana kuchoka patali ndimanena kunena kuti timuyi ndakhala nawo mapulayazi mwina ndikamanena tsiku la lero ndikuti ena ndakhala nawo zaka 5 ena zaka- ndakhala nawo zaka 4 chifukwa kumenya konse kwambiri ah, timafuna bedi akhale pamodzi apapa mwina zipatso zayamba kusonyeza zaoneka koma sitinena kuti ndife opambana chifukwa chimene tabwerera kunoko tabwerera kuzamenya kuzamenya tournament wa afcon ndiye chintchito chilipobe sikuti tigona ndi ku- kusangalatsidwa kapena ndi kukhutitsidwa ndi zimene zachitika lero tikupitiriza ndime mpaka na kumapeto maplayers onse ofunikira anabwera analipo ndipo kubwera kwa zigoli kwa lero kunasonyezeratu kunena kuti kunali mapuleya ena kapena puleya wina amene timampanga chani timamusowa kwambiri ndiye tsiku la lero anapezeka ground eh, pa- go- pagolo ah, kumbuyo pakati timu yathu ikalipeza bwino iyi ndiye takhala tikuluza magemu ena mafriendlies koma lero timadziwa chimene tiku- tikupanga sikuti timalota kuti ayi tikupangira dala timaluza koma timadziwa kunena kuti chimene tikupanga tikupanga chakuti chakuti chakuti chakuti izi zabwera zatithandizira kuti mapulayaz onse temwa tabi ana rozi onse ndi ena amene sindinatchule anakhala malo amodzi chachikulu chimene ndinaona kuti atsikanawa mapulayazi anali ndi malingaliro abwino kwambiri mu mtima mwawo samafuna kuzichepesa samafuna kuzinyozesa amafuna kusu- kuti apereke ah, chiyembekezo ku dziko la malawi anthu atha kumadandaula kuti mbuyo mwina sindimachita bwino uleneyo mwina kuti sindima- sindimadandaula koma ine ndimanena abe chifukwa ndimazinena kuti pali tsiku limodzi amalawi tizawapatsa chani chipambano ndi zimene zochokera kwa Lovemore Fazili mphunzitsi wa timu imeneyi ya Scorchers amene uh, masewero anaonera apo potsatiranso kupambana 3-2 ndi timu imeneyi ya Nigeria masewero otsatira pachitike chani Waya pamene tikamba kuti zina zimene afotokoza uh, uh, amene a Fazili uh, zinakambidwanso koyambirira kuja Yeah, I think zimene angapange a Fazili mmene ndanenera muja kuti ndiwofunika kuti awalimbikitsebe atsikanawa asakhalenso ndi mtima woti tawina Egypt tawina ma champions ndiye kuti we are better tawina Nigeria Ta- ta- tawina Nigeria game iyi ya Egypt ndiyofunika kwambiri chifukwa tikawina ndi Egypt ndiye kuti ife titokhala pa safe side Yeah, chifukwa game ya Zambia ndi Nigeria imeneyoyo ndiyovuta kwambiri chifukwa matimu onsewa amene akhala ndi matimu ovuta kwambiri ndiyoti ndi Zambia ndi Nigeria. Ifeyo tikumenya ndi Egypt ndiyoti titawina ndi Egypt tikhala ndi 6 points ndiyo tizatengera Zambia kuti ndi Nigeria apanga bwanji. Ndiye titha kunena kuti mumpira zimasiyana ndi boxing, mpira ndi teamwork ya yeah, chifukwa mumpira defender utha kukagwira ntchito ya striker Striker utha kukagwira ntchito ya midfielder. Pamene boxing. Eh, pamene boxing umakhala wekha mu mu mu mu ring muja mu, mu box muja zikakuvuta zakuvuta wekha ya nde goalkeeper atha kuthandiza ma defender nde mm. i think zimene achita uh, atsikana athu that is uh, morale ayipititsenso ku ma game amene akubwerawa chifukwa zimakhala zokhumudwitsa kuti mwayamba bwino kupeza kuti simukuchita bwino nde mtunda ukanalipo kutsogoloku kuli China Morocco kuli China ntchitobe ikanalipo apa tangoyamba nde paja ku malawi timakhala timakhutisidwa ndi zinthu mwa fast kwambiri koma timadya mfulumira timadya mfulumira kwambiri komabe chinanso chimene ndinganene mwina ndi cha mmene atsikana athuwa apangira ma ma friendlies i think mwina zina ndi zina aphunzirapo in terms of experience eh, in terms of eh, exposure international experience mwina nchifukwa chake mwina tinaona kuti atsikana athu ah, akabwera pa ground zimene amapanga zimaoneka kuti anali ndi confidence kwambiri ndinaona confidence ndithu kuyambira defense yathu ineyo ndakhala ndikuonera ah, women football zimene zimativuta ndikumbuyo timangoumenya tititititi that's why timapeza kuti mwina zigoli zikubwera chifukwa timazipasa pressure mm. nde china ndi chimene chinachitika kumapeto kwenikweni inazaoneka kuti defense yathu ikuzipasanso pressure yokha chifukwa kunabwera penalty ija kenakonso kubweranso chigoli china chija moti kukanakhalanso another mwina 5 minutes or 6 minutes tikanakhaso mwina tikupangidwa concede zigoli zosakhala bwino ndiye that uh, mentality ndiyofunika kuti mwina Fazili akanena atsikana kuti mpira umaopsya kumapeto kwenikweni ndi koyambirira ndiye tinaona kuti kumapeto zinayamba kutivuta mmene amanena Eric zinayamba kutivuta ndiye sopano tinangoyamba sopano kumangochimenya paliponse mangomenya ndiye mpira uja mukamangomenya umabweranso ndiye mumakhala ngati tsopano mwatopa that's why tsopano pressure after pressure tinapezeka kuti uh, uh, uh, defender uja wagwira penalty kenako chigoli chichi nde anyway nditha kunena kuti ndi game imene yatipasa phunziro kuti nthawi zina uh, dedication passion kulimba mtima uh, uh, zimathandiza taonera atsikana chifukwa kupanga defend pa 60 chakuti uh, bo, bo, ball possession aah its not a joke nde tayamikira atsikana athu kuti aah team imene ikuoneka yophweka ndi Egypt yo mgroup mwathumu chifukwa imene timaona kuti ndi ma champions ifeyo ngati titawina champions ifenso ndife ma champions chifukwa kuwina Nigeria as chifukwa Nigeria ili ndi almost ma players apita ukuko almost 22 players amene ali ma professional akumenya ku psg, madrid, atletico madrid ena ali ku north africa ena ali ku Sou- ah, ku north africa ku north america ena ali ku south america ah, ma brazil umu akuti atsikana awo ali kumenekoko koma ife tikaona ma professional athu amene tili nawo panopo ah, sikuti ndi ambiri mutha kuona kuti back four yonse ah, ndi ma local players goalkeeper local player ah, koma tikaonesesa ife tayipanga outplay mwina anthu ambiri amadabwa kuti ah, iyi ndi malawi kapena nigeria Koma malawi yo imaoneka ndi Nigeria chifukwa defence ya Nigeria ndiye yathamanga atsikana athuwa a Tabitha ndi a Temwa aah tisaname ku malawi kuno without atsikana awawa zimativuta tiyeni tinene chilungamo atsikana awawa akakhala kuti sakubwera kuno ku Malawi. Ine ujeni amene anandiseweranso bwino aah ndi Chinzimu Faith eh Chinzimu. Faith Faith Chinzimu atsikana awawa makamaka atsikana awiriwa pachibale ma Chawinga awa awawa akapanda kubwera that's why mwina A Fazili sakhala ma happy kwambiri amadwala even ife amalawi timadwala zaoneka apapa kuti kubwera kwa Temwa kubwera kwa Tabitha combination ya Tabitha ndi Temwa yaonetsa kuti atsikana athuwa they are brilliant komanso mwina ankadandaula za Cosafa kuti iwowo ndiofunika kuti azipita kumeneko ku afcon chifukwa zina ndi zina ma award ena amasempha atsikanawa just because uh, kumene amakamenya ndi ku cosafa koma apapa ku afcon ukuku ndili ndi chikhulupiriro kuti mmodzi wa atsikana amenewa awiri Tabitha olo ujeni atha kukhala mwina player o- o- mu africa muno kuposa Barbra Barbra amakhala patsogolo pa atsikanawa koma tikaona Barbra payekha timuyike apo ah, Tabitha timuyike apo olo Barbra timuyike apo ah, kundananji timuyike apa atsikana athu akuoneka kuti they are good than ah, those from zambia Chabwino, ndi mmene zikuonekera ndithu, makamaka kumeneku tikakambanso za gulu A muli Morocco, Algeria, Senegal ndi timu ya Kenya, pamene mu gulu B muli South Africa, Cote d'Ivoire, Burkina Faso ndi Tanzania, mu gulu C muli matimu a Nigeria, Zambia, Egypt komanso yathu imeneyi ah, Malawi. Ah, ndipo kukamba za magulu uh, eno amene kumene mukuona m'zithunzi mu b ndi imeneyo uh, matimu amene amene komanso gulu c mmenenso muli malawi osaiwalanso gulu d mmene mukupezeka matimu a ghana cameroon mali ndi cape verde amene amene ali mu gulu d koma zotsatira zomwe zaoneka makamakanso uh, mu mpikisano umenewu chiyambireni uh, tikhoza kukuuzani kuti ayi ena akuoneka kuti zayendera pamene ena awuyamba moyo mowawo kwambiri ngati egypt yomwe inagonja 6 kwa duu ndi timu ya Zambia. Algeria inagonjetsa Senegal 2-0, Morocco inagonjetsa Kenya 4 kwa duu, Ivory Coast inagonjetsa Burkina Faso 4-1, pamene Tanzania inadya mwa South Africa 2-1. Ah, masewera amene achitika so far ku mpikisano umenewu wa Women's Africa Cup of Nations. Mwina uh, quickly maganizo ako ndotani kapena kuti pachitike zotani uh, masewera otsatira wakambapo mwina magawo ena amene akuyenera kuti fazili komanso osewera aunikire asanakumana ndi Egypt. I think chofunika kwambiri ndi approach tsopano ya masewera enawo nanga si zikuoneka ngati timu ya Egypt ndi yocheperapo mphamvu mu group mwathu koma tikaona kuti anapanga bwanji qualify tipeza kuti palibe timu imene imangogwera kuti ikupanga qualify ku competition ngati kumeneko so ndikukhulupirira kunena kuti tikuyenera kupitanso mosamala against egypt nanga si ife tamenya ma champions nigeria egyptinso zitha kutheka kuti- mapredictions anu ndi amenewo yes zitha kuthekanso egypt mukuona kuti morocco ndi nigeria idutsa
Yeah, kodi awo- zayambika a- kale a- za prediction awo- timalize zimenezi yeah, awo tinapangatu before ma games it i think it- ya ma prediction mwina tingowauza amene akuonera eh. ma prediction amene akuwaona apawo a a presenter a program inoyo a producer a presenter A- a producer. mfuna mundilande udindo tinapanga before ma games it. oho a producer a program imeneyi timawauziratu before the game asaone kuti Yeah, izizi ngati Zioneka tikupereka ngati. panopo Ayi. yeah, ma prediction Oh. wa- Eh, eh, anatifunsa prediction, Monday eh. anatifunsa Monday yes oho Eh, ndiye ndimafotokoza choncho kuti mmene ife tayimenyera egypt tikapitanso moti mophweketsa makamaka tayimenyera nigeria tikapita mophweketsa kuti egypt yamenyedwa ndi zambia zigoli zambiri ndiye kuti ndi pamene zinthu zitha kutivutira komanso china ndikhoza kunena kuti approach yathu ya game ya ya egypt ikungoyenera kukhala yosiyana ya- ndi, ndi game ya nigeria because nigeria ndi timu yoti kaseweredwe kake ndikosiyana ndi egypt one Yeah. chachiwiri ndichonena kuti nigeria ima- ikuoneka kuti ndi timu yocheperapo mphamvu mu group mu kuyerekeza ndi uh, Yo- yochepa mphamvu than uh, egypt Nigeria ndi mu group mu mmene ma results ayendera ayi si yochepa mphamvu yochepa mphamvu ndi yathuyi yathuyi ndi imene imaoneka yochepa mphamvu chifukwa ukaona pa fifa ranking Yes, Egypt pa Malawi ili ili pa pa namba namba 9 eh, mu africa muno ili pa namba 13 ukaona malawi ili pa 153 Yes. mu africa ili pa 30 chakuti ya koma mmene zayambira ndi Koma ukati panopo. za- ehe panopo titha kuona kuti nanga Panopo- sititwa mapita mtima oti tamenya ya panopo malawi panopo ukuku Eh. ndi ma contender oti atha kuchita bwino Atha kuchita. panopo ayitembenuza tsopano Ehe. panopo ndi timu ya mphamvu imene. so ndimanena choncho kuti uh, approach yathu ya game ya nigeria definitely ndiyosiyana ndi egypt chifukwa cha mphamvu zimene matimu ali nazo 1 2 chifukwa china ndi chonena kuti um, uh, uh, enawo akuoneka kale kuti amenyedwa kale mu- gemu yawo yoyamba ife tinawina so tikangopita chifukwa chonena kuti ayi tinawina ndi timu ya nigeria ndi kuti pa egyptso tikangodutsa moyera ndi pamene zinthu zitha kutivutira play yawo ndi yosiyana mm. egypt timaka, Ni- nigeria timakamba kale kuti malawi imaonetsetsa kuti isapereke space kumbuyo ndiye umadzapeza ndi egypt ayi inamenyedwa ndi zambia tiyeni Nde ifeso tingomasuka tamenya. Eya. Ndiophweka. Tikhwefule. Eh, eh, Ndiophweka. tikhwefule Mm. tipite momasuka Nde madzidzimuka. ndi pamene mumadzidzimuka so pakuyenera kukhala game plan yabwino kuona kuti kodi egypt imamenya motani chifukwa egyptyo ndi imene ibwere ndi mkwiyo ngati umene inabwera nawo nigeria chifukwa aphunzitsi dzulo lija anadziwa kuti second half nigeria ipanga commit mapuleya ambiri kutsogolo ambiri adzipita ndi cholinga choti tichinye tichinye so ndi pamene ife timapezerano mwayi woti titha kuwapanga counter kungopatsirana awiri atatu tikuyika behind uh, defense yawo ya, ya nigeria nde apanso ti- tikuyenera kukhala cautious tikamamenya ndi timu ya egypt mmene egypt ibwerere tikuyenera ku- ku- ku- ku- ku- kuyiwerenga ndi mmenenso ifenso tikuyenera kukapanga approach game ngati ya egypt koma ndikukhulupirira kuti tili ndi mwayi wonse tsopano ndinakamba tsiku lina lake kuti game imene ife tikuyenera kuonetsetsa kuti tayimenya ndi ya egypt enawo ndikumaonerana ano kuti titha kuwamenya kapena kupanga nawo draw koma tapeza kale 3 points kuti timu yamphamvu kwambiri timu ya komanso for your information i think eh, kuno ku africa atenga matimu 6 kupita ku world cup ndiye kuti ku brazil pa 24 june eh, 2024 ndi kumene kuli competition ya World Cup. 2020? 2027 27 yeah. Hey. kuganiza za mmbuyo 2027 eh ndi mmene tayambira ifeyomu ndikuona ngati kuti Mwayi ulipo. mwayi ulipo kuti titha Oho. panga titi kumenya namba Yes. 1 ah, timenyanso egypt imene ili namba 13 mu africa muno umamenya kalembiro eh timenya Tika- approach yake ikakhala imene ti- tikamenya ichi chifukwa group yathuyi panopa ndikunena pano ili ili no open ili Ili wide open. open chifukwa chonena kuti egypt ndi- makamaka nigeria ndi zambia Ulipo. chilichonse itha Chitha kuchitika kuchitika. itha kupeza kuti nigeria amenya zambia ya mwinaso draw mwina draw zitengerano ifeyo kuti kodi ko- mbali yathuyi ife ife tikangokha ndi 6 points Yes. we are safe yes kwinaku tikayimenya zikuti Egypt kenaku tikamazamenya ndi zambia olo kukangopanga force ndi zambia chifukwa zambia ndi malawi ndewu izakhalapo Yes. chifukwa ndikaona mamenyedwe a zambia ndi malawi ndikuona ngati uku- ukumafanana chifukwa tikaona ma strikers a Zambi- a zambia a Barbra ndi nzake Kundananji ndiye kumazabwera wina akuti Kasongo Yes. akumazuza kwambiri mmbali zigoli zawo amabweresa kwambiri mmbali ndiye mukaonanso ifeyo a Malawi muonanso kuti Tabitha akumapitanso deep ku left ukunso muonanso uh, uyu ndani uyu, temwa akumapita akumasiya mfana uja pakati ndiye kuja umaku kutumula chifukwa defender amene amamenya ku 2 wa wa wa Nigeria anathamanga dzulo second half sonyeza kuti atsikana athu ndothamanga atsikana aja kuthamanga Chabwino. tabitha ndi temwa kuthamanga Chabwino. kwambiri Chabu, next assignment ndi imeneyo kuti timu imene ya scorchers isewera ndi egypt pamene nigeria idzakumana ndithu ndi zambia ndi mmene zayambira mu mpikisano umene wa women's africa cup of nations kuti yayi timu ya dziko lino ya scorchers yayamba ndi kupambana 3-2 pogonjetsa nigeria nine time champions agonja ndi timu yomwe yapita kumeneku kwa nthawi yoyamba pamene tikukamba kuti mpikisano umenewu wa Women's Africa Cup of Nations ukuchitika mdziko limene la Morocco tinene motero mukuti yayi uh, khumi ndi pamene ndithu timu imene ya nigeria yakhala ikupambana mpikisano umene wa wafcon tikabweranso tikamba nkhani zokhudza fdh premiership waishosha ena kupeza ma 3 points pamene ena zikuwavuta creck yadwalika kwambiri bullets yafa ku dedza

ndimakamba za waishosha eh waishosha ikubwera ndi zambiri ku civil stadium kudafika njuchi kumeneko masewero a kamuzu barracks ndi mafco Ena kuti yayi mwina zikhulupiliro koma njuchi ndi njuchi. Aaa masewero anakomera team imene ya Kamuzu Barracks kugonjetsa Mafco 4 1.
Ndi result imene ambiri ayiona yodabwitsa kwambiri kutengeranso ndi mmene ikupangira KB. KB inali yodwalika pakatipa koma ikuoneka kuti. Ah yazitolera chifukwa pompano inapitanso ku mpoto or zili ku mpoto kuti yakachita bwino apanso zigoli zambirinso 4 kusonyeza kuti ndi timu imene ikuoneka kuti ah kumusiku Njuchi. ah, koma pa ground ili za njuchizi sikoyamba i think Kwa njuchi zinabisala kuseri kubwera. uku. eh, i think chifukwa cha mitengo Pali pena pake zimakha pene pajapo ndiye kaya chimachitika ndi chani kaya zimaona gulu kenako zimangonyamuka sikoyamba tu aka kuchitika pompano panso zimabwereranso eh, zimabwereranso pomwe ndi ambiri amabuzi ndi bullets tu eh, eh, i think ndongofunika mwina kufufuza kuti zimachokera pati kuti akapoperepo mankhwala kuti zisamasokoneze game chifukwa game ya bullets iso ndi anthu amazipanga translate kuti mwina ni mankhwala chachani koma asi mankhwala njuchi zizili pafupi ndi stadium Oh, koma mutafufuza inu ngati za ku Civo zimabwera masiku a magemu Pali okamana zimitengo zina zake zimabwera kulibe magemu chifukwa ikanakhala kuti ikumenya ndi Civo mwina mukanati ndi Civo yabweresa njuchi koma zimangobwera mitengo ili pafupi ya malayina ija mhm. zimakhala mmenemomo ndiye ndiofunika mwina kutsogoloko mhm. kungopeza ofayira ija zazithamangiseko chifukwa zomasokoneza game eh, mhm. chifukwa pa game imakhala kuti yatentha eh, gemu ina timu ina yatsa pang'ono kuti mwina ikakoleze ikakoleze chigoli upeza kuti njuchi zikulowa ndiye nama zazilowetsa kuti ndi za koma ndi njuchi basi njuchi basi palibepo za mwa anthu pamenepo ndi njuchi chabwino um,
Sadyeka wadyeka kwa nthawi yoyamba tukukamba za FCB Nyasa Big Bullets yagwa pa Dedza uh, uh, 1-0 ndi timu imene ya Dedza Dynamos. Uh, Marco Chiwaya ndamene wakhaulitsa mapale kuti ayi za unbeaten zija zithe. Uh, mwina zikutanthauzanji Mu Waishosha tiyambe ndi Eric. zotanthauza kuti panopa um, timu iliyonse ikumadzionano kuti ikulimba mtima kuti itha kumenya wina aliyense mwaona kuti Wanderers yakhala ili mu fomu yabwino kuchokera last season kudzafika season ino koma inamenyedwa kale uh, timu ya bullets iyi ndi inali yoti anthu amangoyang'anira kuti tsiku lina ake itha kufa chifukwa ndi mmene imachitire mutaona madraw mmene imachitira pena kumenya awiri atatu otsogozana so mukakhala kuti mukupanga zimene zijazi mumakha kuti kufa kwatsala pang'ono kusuzumira so panopa pakuoneka kuti palibepo wina aliyense amene akuonekano kuti matimu akumamuopa zenizeni apapa pa dedza apa bullets inawina last season season ino yabwera yaluzako ndi timu ya ya dedza taonanso ma- matimu ambiri akhala akumavutika tsopano kuti timu ioneka yamphamvu mwina tai- anthu ayipatsiratu kuti itha kuwina ikupita kuwina kwayo koyenda makamaka magemu akoyendawa ndi amene akukhala a tricky kwambiri komano Ah, ndakhala ndikukambanso mu program ino kuti ah, kumakhala kosavuta kuwapanga predict ngati timu ya bullets Ah, ma- play awo oti kuti ili ndi njira imodzi imene ikumapezera zigoli mutati muone inadzamenya magemu ena ake otsogozana Ah, magemu ake amakhala kuti cross ichoka kwa mologeni magemu amene mologeni anatenga ndithu ma man of the match otsogozana ndithu uchoka kwa mologeni akuyika mkati chigoli so njira yake ima- yo- yakhala ili imeneyoyo ndiye ndi kwa easy anthu kuwapanga predict kuti tikangopanga close down mologeni ndiye kuti bullets tathana naye chifukwa mutati muone creativity pa midfield bullets kuti muone ma assist kuchokera pa midfield pawo

mukhulupilira kuti timu ikapeza chigoli kuchokera kuti? Idzingomenya direct balls? Kapena ingoika kumbali kuti wina ake ahedere? Nanga azanu akakhala kuti ali bwino mipira ya mmwamba ndiye kuti mwaduka, timu yonse yaduka. So pali zinthu zingapo zimene timu ya Bullets um, uh, yaoneka kuti ili exposed mwina masewero amene yasewerawo. Chinanso chimene Ah, mwina chimavuta no akamamenya ma ground ngati awawa ndi mpira umene anazolowera kuti ndi zabwinobwino komano ndi timu yoti ndakamba kale kuti mutha kuyipanga predict kuti nthawi zambiri imapanga commit ma, ma, ma, ma, ma, ma fullback awo 2 ndi 3 kuti azikhalanso ngati mawinga yes akhale ngati mawinga nde ndi mipira imene ikamamenyedwa magraundi awawa kumakhala kovuta kwambiri kuti mukhoza Chabwino. kuthana nawo matimu nanga si matimu ambiri amangomenya from defense angodutsitsa midfield akangolanda mpira ukuku adutsitsa midfield mpira wamwamba upita kutsogolo so nthawi zinanso zikumapanganso expose makamaka ku defense kuti nthawi imene akumanga ataki apanga commit mapuleya ambiri kutsogolo timu ija ingochichotsa wakakumana ndi wina ayika mpira mu box achinya so ndi zinthu zimene ndimakamba kuti ndi anthu oti akuwapanga akukhala predicted kwambiri chabwino Eh, kuti Anyway, mukangopanga ndingoyikapo- zakuti zakuti. yeah, za bullets i think tazikamba craig kupitirirabe kuvutika 2-1 yagonjanso ku karonga uh, mavuto sakutha ku timu imene ya craig ya ku craig ku nde tizinene kuti vuto ndi chani chifukwa pano abweretsa technical panel yamphamvu Eh, Ernest Mtawali ali ndi experience uh, kwambiri ku mpirako ali ndi ma ideas ambiri oti atha kupanga contribute ku, ku, ku, ku Creck kuli uh, uyu Gerald nani, Phiri. Gerald Phiri kuli Fisher Kwa- kul- kuli uh, George Phiri one of the uh, experienced ku- ku coach ku Malawi kuno uh, Fisher Kondowe one of the best uh, physician woti uh, chiliyonse fitness anyamata ndi woti wakwanisa koma nde kuti vuto ndi chani makochi tachotsa tinayamba kuchotsa Mtetemera kuzachotsa JK panopanso pano awawa kananji panopanso pano tiziti chani ndikuti vuto ti ayambe kuyang'ana kusogolo management kuti kodi timu ikuyendetsa bwanji kenaka awaone maplayers kuti kodi maplayers amene ali nawo ndi oyenera kuti atha kumenya mu ligi imeneyi chifukwa ligi yatentha timu iliyonse ikubwera with full force nde panopa ndi 5 points we are go li- eh, tili ndi 4 games remaining kuti timali- tikwangule first round nde second round kumakhala kuti watsala watsala aliyense amafuna kuti aziteteze nde i- ti- ngati sakutola mapoints panopo ah, a Ernest ndi ah, ah, Ya Gerald. a Gerald sizikuyenda masewero amene anachitika mu mpikisano amene wa fdh premiership anyamata silver strikers 1 uh, makamaka mitundu 1 silver strikers 1 masewero amene anachitikiranso ku Dedza pamene red lions yagonja 3-2 ndi timu ya blue eagles nalinso masewero ena amene anachitika pakati pa Civo ndi Uh, makamaka chitipa ndi ekhaya yagonja timu ya ekhaya 1 kwa du komanso Civo inagonja masewero ake uh, makamaka 1-0 airtel top 8 is back tukamba za ndime ya semifinal ndipo zonse zichitikira pa bwalo la silver ku lilongwe anyamata a ekhaya akumana ndi karonga united loweruka pamene timu ya mighty wanderers idzasewera ndi blue eagles pa masewero amene achitike bwalo limeneli la Silver. Imeneyi ndi nkhani imene tikumaliza nayo program yathu. Tiyembekezere zotani ndime ya semi final. Who do you think will make it to the final ya mpikisano umenewu? Tukamba kuti ma finalist a chaka chatha onse anatsanzika. Silver Strikers inatuluka ndi Karonga pamene Bullets inatuluka ndi Ekhaya. Matimu amene akumana mu semi final ndi amene ndatchulawo. Yeah, Wanderers inatuluka ilimo. wanderers inatuluka inatuluka ndi bullets oh bullets inatuluka Ndi- ndi Silver. silvernso inatuluka karonga this now second time anafikaponso ma finals Eh, game yake inali pa Pa Bingu. nde karonga ili ndi ka experience ka ka, ka finals komanso akukumana ndi timu imene panopo ikuoneka kuti yadzuka kwambiri nde uh, cup game imakhala yovuta kupanga predict mbale wanga chifukwa chakuti Aaa timu yonse imayikapo mtima nde ndikuona kuti azakhala ma game amene azasewere bwino ma card ndamene azachite bwino.
Prediction Ekhaya komanso Karonga who do you think will? Yeah ndikuipasa chance Ekhaya kuti itha kuchita bwino. Zigoli zingati?
Aaa 2 0.
Oh chabwino. Yeah. Tibwere kwa uh, tisanabwere kwa Eric Mighty Wanderers ndi Blue Eagles. Mighty Wanderers ndi Blue Eagles. Blue Eagles ndi Mighty Wanderers kuwapeza konkuno ku Lilongwe. Mighty imavutika kwambiri ndi Blue Eagles. Ndiye panonso Blue Eagles ndimene yapangira uh, peak this season ikuonekanso kuti ikafikanso mma cup game ndi timu Prediction, ya- Awidze? yeah prediction eh, umene uzalowa kuwaya bwa ndi u- uzathira mapenalty oho ndi Akupita- mapenalty it's anybody akupambana ndani ukazapita kumapenalty ndoti wanderers izakhala kuti oh chabwino um tibwere kwa Eric Ekhaya versus karonga prediction Eh, mwina ndingofotokoza chonchi kuti Ah, chifukwa cha nthawi zofotokoza msumkhana ya ma predictions amandivuta koma ndinene chonchi magemu awawa akanakhala osavuta kupanga predict akanakhala pa Bingu than pa pa pa simwati ili pa Bali pa silver. pa silver ya nde waya wambali uja iwe yes komanso mapichi aja ndiosiyana anthu amene sanamenye kwambiri pa bingu

chifukwa ndi pabwalo poti amenyapo kwambiri amenya magemu ambiri pamene paja Blue Eagles atengerapo Airtel yomwe yes yatengapo airtel pamene paja komano mutati muone magemu kuti muwerenge amene wanderers amenya pa Bingu ndi eh, ndi, ndi Blue Eagles komanso mwina mutati muone mmene imamenyera wanderers ikakhala pabwalo ngati Bingu ndi timu ya Blue Eagles I think ila- ikanakhalabe ndi advantage wanderers than timu ya Blue Eagles koma panopa aku- akubwera kudzamenya pangati pano kutipatsa prediction a Ekhaya nawonso akananjoya pa Bingu mutipatsa Ngati pa- prediction awa tosakuwere ife mwatitana- tipatseni prediction Yeah, kapenanso ine sindipanga kuti okay akuti awa sapanga nawo za prediction tathokoza kwambiri nonse amene mmaonera program imeneyi ya game plan pano pa Zodiak tithokoze suma paderadera wire chambu njoka wakalekale wa Civo United komanso flames komanso eric chiputula mtolankhani amene amalemba nkhani zamasewero. Ndathokozenso anzanga amene athandizira kuti program ino itheke, Fatsani Menyani, Buda komanso Timo Poki amenenso agwira ntchito yotamandika kwambiri kuti ayi zonse zitheke mmene zathekera ah, tsiku la lero. Inu ndi ine tikumananso sabata yamawa pamene tidzabwera ndi program ina ya game plan. Kuchokera kwa ine Dickson Chivwati Gondwe. Goodbye.